ndewo unu ana m anabata unu na YouTube channel nke anyị n'ụbọchị nke taa anyị ga na-akụziri unu otu esi na-eji HTML CSS na JavaScript emepụta igwe mgbakọ anyị ga-ewere ihe ndị anyị mụtarala na ihe ndị nkụzi nke mbụ anyị mere na html na css na javascript wee kepụta igwe mgbakọ nke a ọ ga-amasịkwa m ka m zinụ ihe atụ otu esi na-ejiri igwe mgbakọ nke a mee ihe mgbakọ niile dị iche n'iche i lee anya na ibe webụ m nke ma ị ga-ahụ na enwere m ihe igwe mgbakọ a aga m ewere obere ohere kọwarịkwanụ otu esi na-ejiri igwe mgbakọ a mee mgbakọ niile dị iche iche ka anyị bidokwa n'ezie ihe a bụ otu nke a bụ otu m pịa nke a bụ otu m werekwa nke a na-akpọkwa tinye werekwa m họrọkwa ọzọ m họrọ abụọ ị ga-ahụkwala ihe ọ ga-enye anyị ebe a bụ atọ anyị nweena atọ m werekwa nke a na-akpọkwa ise m werekwa nke a na-akpọkwa wepụ ihe m chọ ime ebe a bụ ise ka m wepụ abụọ na ise ị ga-ahụ na ọ ga-enyekwa anyị atọ ugbu a m ga-achọkwa ka ị ga mepee ka ị ga kepụtara anyị ihe nke ndị oyibo na-akpọ folda na kọmputa nke anyị ka anyị bido malitekwa kepụtawa igwe mgbakọ a ka anyị gaa na kọmputa m ebe a m ga-ahọrọ nke a na-akpọ desktọp ebe m ga-ekepụta folda nke m ga-eji mepụtawa ihe igwe mgbakọ nke a m họrọ nke a na-akpọ new file m họrọ nke a na-akpọ folder m ga-akpọ ya igbe m ga-akpọ ya igbe mgbakọ igbe mgbakọ nke mbụ m ga-akpọ ya igbe mgbakọ nke mbụ ihe ọzọ ị ga-eme bụ ịgaghachi na VS Code gị nke a na-akpọ n'oyibo Visual Studio Code ihe ọzọ ị ga-eme bụ mepere m ebe e dere faịlụ gaa ga họrọ folda nke ahụ anyị mepere ugbu a nke ahụ anyị kepụtara ugbu a gaa na desktọp ma ọ bụ ebe ọbụla i dosara ya ga họrọ ya aga m ahọrọ ya nke a kpọrọ ya igbe mgbakọ m họrọ ya m mepee ya na ebe VS Code m ebe anyị ga-ebido dewa koodu nke anyị ga-eji mepụta igwe mgbakọ nke a ihe ọzọ ị ga-emere m bụ bịa ebe a kee faịlụ ga-ekepụta nke a na-akpọ html file anyị ahọrọ ebe e dere new file ihe m ga-achọkwa ka ị kpọọ ya bụ igwe mgbakọ ihe ọzọ ị ga-eme bụkwa mepeere anyị html faịlụ ị nwere ike sikwa debe ya n'otu n'otu ma ọ bụkwa meekwa nke anyị na-akpọkwa html boilerplate ihe ị ga-apịrị bụ ọ bụrụ na ị pịa shift ga-apịa ofu ị ga-ahụkwa ihe ndị oyibo na-akpọ exclamation mark ị ga-ahọrọ ya ị họrọ ya ọ ga-enyere gị aka wepụta ihe nke a na-akpọ html boilerplate ngwa ngwa ebe anyị ga-edekwa ya igwe mgbakọ igwe mgbakọ ihe ọzọ m ga-achọkwa ka i meere anyị bụ họrọkwa nke a na-akpọkwa open with live server ka o nwee ike mepeere anyị html ka o mepere anyị html faịlụ anyị na nke a na-akpọ web browser ka anyị họrọ ihe a kpọrọ open with live server i lee anya ebe ị ga-ahụ na o bidowala ị ga-echetụkwa obere oge ka o bido ka ọ dịcha o bidowala lee ya ebe a ị ga-echetụ obere oge o mepeela o mepeela lekwa ihe ebe a bụ igwe mgbakọ ọ bụrụ na i lekwa anya ebe ị ga-ahụ na ihe a bụ ihe anyị chọrọ imepụta ọ bụrụ na ị bịaghachi ebe ọzọ ihe nke ọzọ m ga-achọkwa bụ ka i meere m ka anyị kepụta faịlụ niile anyị ga-eji kepụta igwe mgbakọ nke a faịlụ nke ọzọ anyị ga-ekepụta bụ nke a na-akpọ style.css ga-ekerekwa m javascript faịlụ nke a na anyị ga-akpọkwa ya igwe mgbakọ igwe mgbakọ.js ọ bụ ihe anyị ga-akpọ javascript faịlụ anyị anyị gaghachikwa na html faịlụ nke anyị m ga-achọ ka anyị bịa anyị ebidola ugbu kewazie igwe mgbakọ nke a ihe anyị na-eme na ka anyị kepụta ihe niile koodu niile gbasara html anyị dekwa koodu nke css ma dekwa nke javascript ihe anyị na-achọ ịkọwa na nkụzi nke a bụ otu ị ga-esi jiri html css na javascript niile anyị kụziri ihe niile ị mụtarala otu ị ga-eji ti wekọta ya ọnụ jie kepụta ihe ị ga-eji gboo mkpa ma ọ bụ mee ihe ndị ọzọ dị iche n'iche ihe ọzọ anyị ga-eme na bụ anyị ga-eji nke a kepụta igwe mgbakọ igwe mgbakọ ga-enyere anyị aka iji mee ihe niile gbasara mgbakọ niile ọnụọgụgụ nke dị n'iche n'iche ihe ọzọ m ga-achọ ka ị mere m mepee html tag nke a na-akpọ div i mepere m div ga-abịa ebe a ihe ọzọ ị ga-emekwa ya bụ nyere m ị ga-enye div aha nye aha class nke a na-akpọ class attribute kpọọrọ m ya container nke a ga-enyere anyị aka iji hazie otu igwe mgbakọ anyị ga-esi pụta na web page ihe nke anyị ga-eji ihe nke a kpọrọ class attribute container anyị ga-eji rụọ ọrụ na ime css faịlụ nke anyị ihe ọzọ m chọkwa ka i mere mepekwere m nke ọzọ a na-akpọkwa div tag ọzọ mgbakọ igwe mgbakọ ihe ọzọ ị ga-emepe bụ mepere m nke a na-akpọ nke a na-akpọ form tag na html ọ ga-enyere anyị aka maka ijiri input tag arụpụtakwa igwe mgbakọ nke a ọ bụrụ na i mepụta form tag gị ihe ọzọ m chọrọ ka i mepụta mere m mepụta div nke ọzọ anyị ga-etinye input tag n'ime div nke a ị bịakwa ebe ị ga-akpọrọ m div a nyekwere m div aha kpọọ ya kpọọ ya igwe mgbakọ ihe ga-eme na anyị ga-ewetu nke a mba ọ bụghị ọ bụghị ihe m chọrọ ka ị kpọrọ m nke a kpọrọ m nke a kpọọ ya ule ihe m chọrọ ka ị kpọrọ m nke a ihe m chọrọ ka ị kpọrọ m div nke a bụ ngosi kpọọ ya ngosi ị bịakwa n'ime ebe ị ga-emepụta wepụtara m input tag nke ọzọ input tag ga-enwere ihe a na-akpọ type type attribute type attribute ya ga-abụ text ị bịakwa ga-enyekwa ya input tag a ga-abụ input tag a ọ ga-enwe attribute nke a na-akpọ text ebe ebe a kpọ nyekwa ya id nke ọzọ nke a ga-akpọkwa ngosi ngosi mgbakọ nyekwa ya atribut nke a na-akpọkwa read only ihe read only a ga-emere anyị bụ na ọ bụ sọsọ nlekiri ka a ga-eleki ya ị ga-apịkpa ihe ọpịpị n'ime ya ihe ọzọ m chọkwa ka i mere m bụ mepekpe div nke ọzọ anyị ga-emepe div dị ụzọ anọ maọbụ ise ihe ọzọ anyị ga-emekwanụ bụ ka anyị lere anya na web peji hụ ihe anyị nwere ebe anyị enwere i lee anya ebe a ị ga-ahụ na anyị enwere ihe a dị ụcha anyị enwere input nke a na-akpọ input tag na html nke ka anyị bidokwanụ ọzọ ihe ọzọ m chọrọ ka ị mere m bụ kere m ihe nke a na-akpọ bọtịn kere m bọtịn niile dị iche n'iche bọtịn a ga-enyere anyị aka inweta ọnụọgụgụ niile niile dị iche iche ọ ihe ọ ga-emere anyị nke mbụ m chọrọ ka anyị tinye ebe a bụ nke a na-akpọ um, asaa ga-etiri m asatọ tirikwa m itoolu nke anọ ga-etiri m ihe a na-eji nke a na-eji wee uh, nke a na-eji kewaa ọnụọgụgụ ka anyị lee anya ha otu i lee anya ebe a ị ga-ahụkwa na anyị enwena ọnụọgụgụ dị iche n'iche n'iche ihe ọzọ m chọrọ ka i merekwe m bụ keekpa ihe a n'ụzọ anọ dị iche n'iche nke anyị ga ka anyị megharịanụ ka anyị ga-akpọzi nke a bụ nke ihe anyị ga-akpọ ya bụ nke a ga-abụzi anyị enwena asaa ebe a ebe a ga-abụ isii ebe a ga-abụ ise ebe a ga-abụzi anọ nke ebe a ga-abụ otu nke a ga-abụ abụọ nke a ga-abụzi atọ nke a ga-abụ nke a na-abụ ka anyị lee anyị lee- anyị lekiri anya mara otu nke a dị tupu anyị wepụta anyị wepụta nke anyị ga- anyị ga-enwe nke a na-akpọ AC ahụ na nke del anyị nwee AC ahụ leekwa nke del wepụtakwa nke kpọm ma tikwa ele nke ọzọ anyị nwere anyị ga- anyị ga na-ele ebe a ka anyị ga na-elere anya hụ ihe anyị chọ imepụta ihe dị otu a ka anyị na-achọ imepụta anyị nke ọzọ bụ nke nke a ga-abụ nke mgbakọ nke a ga-abụrụ mwepụ nke a ga-abụ tinye ị ga-eji nke a tinye nke a bụ ntinye ọ bụrụ na ya ebe anyị nwere anyị nwere nke a na nke mbụ anyị enwetala anyị enwetala ya ka anyị lekwa anya ebe a ị ga-ahụ na anyị enwetala nke mbụ a anyị nwere otu otu mbụọ atọ anọ ise isii ọ dịbecha mma ka m megharịa ihe nke a ga-abụ ise ọ bụrụ na ị nee ebe a anyị nwere otu mbụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ ntolu ihe niile m ga na-eme ebe a aga m na-ezicha unu ya ka onye ọbụla na-ahụ ya n'anya achọrọ m ka unu si na mbido mbido mụtacha otu ị ga-esikwa ji aka gị mepụta igwe mgbakọ nke a ihe ọzọ m chọkwa ka anyị mee bụ anyị ga-enweta ihe ọzọ anyị chọrọ inweta ebe a bụkwa nke a anyị bịa anyị ga-ewetunu nke ọzọ ahụ ọ bụrụ anyị wetuo nke a anyị bịa ebe a nke a ga-abụ nke a na-aga adị atọ ọ ga-adịzi anọ nke a ga-abụkwa efu dị ụzọ abụọ nke a ga-abụ efu dị otu nke ndị oyibo na-akpọ zero nke a ga-abụ nke a ga-eji mee ngụkọta ha niile ọ bụrụ na ịpịcha ọnụọgụgụ niile ka ị ga-eji mee ngụkọta ha niile nke a ka ị ga-eji mepụta ya ka anyị gaa lekwa n'anya hụ ya ọ bụrụ na ewere ga-ahụ na anyị enwepụtala ihe ndị niile dịcha ụtọ ihe ndị anyị chọrọ ebe anyị ewetachala ya ị ga-ahụ na anyị nweta ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee na bụ ka anyị gaa na css file anyị lee anyị ekele css file ebe a ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ gagharịa n'ime head tag gị ka ị webatara anyị ime ka ị webatara anyị css file a ka o nwee ike rụọ ọrụ na html gị ihe ọzọ ime ide aha ebe a ọ ga-edere gị css dot ihe ọ ga-ede ebe a na style dot css ọ bụrụkwa na ị kpọrọ css gị aha ihe ọzọ gbaakwa mbọ mara na ị tinyere aha ya ebe a e nwere ihe a na-akpọ asterisk ihe m chọrọ na ka anyị bido meziwa otu igwe mgbakọ anyị ga-esi adị mma n'anya anyị were nke a na-akpọ padding ka anyị were nke a na-akpọ anyị were nke a na-akpọ margin ị ga-eme ka ọ wụrụ n'efu werekwe nke a na-akpọ padding ka ọ wụrụkwa n'efu e nwere ihe na-akpọkwa box sizing ị ga-ewere nke a na-akpọ border box n'asụsụ oyibo ihe ọzọ m chọkwa ka anyị mee nke a na-akpọkwa font family ga-ewere nke a na-akpọ poppins họrọkwa nke ọzọ a na-akpọkwa sans serif ọ bụrụ na ị mụtawacha ihe gbasara css ihe nke a menyere ebe a ị lee anya ị ga-ahụ na anyị dere ihe ụzọ abụọ ihe ọ na-akọwa bụ ọ bụrụ na nke a na-akpọ poppins arụghị ọrụ ọ ga-ahọrọzi nke a na-akpọ sans serif n'asụsụ oyibo ihe gbasara web development a na-akpọ ya fallback a na-akpọ ya fallback na css ka anyị bidokwanụ ka anyị na-agakwa n'iru ka anyị gaghachi na ihe anyị a gosiri anyị na ị ga-ahụ na o gosiri anyị na css file anyị arụwụrụ ọrụ ka anyị gaghachikwanụ bido kewazienu website anyị kewazienu nke a na ị bịaghachi e, e ebe a gaa họrọ nke a na-akpọ container ị họrọ ya ihe m chọrọ ka anyị mee bụ ka ihe a bata na ihe m chọrọ ka anyị mee ka ihe a bata n'etiti otu nke a dị gaa họrọ nke a na-akpọ ihe ọzọ ị ga-eme bụ nyere m ihe a na-akpọ ihe nke a na-akpọ height ị ga-eme ya ka ọ bụrụ 100 view height were nke a na-akpọ width ị ga-ederịrị ya n'asụsụ oyibo edekwala n'asụsụ igbo ka ọ ghara inye gị nsogbu mee ya ka ọ bụrụ 100% nke ọzọ anyị enye ya nke a na-akpọ background color agba anyị ga-eme ya ka ọ na-acha ntụ ntụ nke ndị oyibo na-akpọ gray ka anyị ga-eme ya ka ọ na-acha ntụ ntụ ị lee anya ebe a anyị eme ya ka ọ na-acha ntụ ntụ ọ bụ otu nke ọzọ ahụ dị ka anyị mezie ka ihe a bata na na ekiti ọ ihe anyị ga-eme anyị asị ya display flex nke ọzọ nyekwa ya nke a na-asị justify content center nyekwa ya align items center ihe a ga-enyere anyị aka ịhụ na ya ọ ga-enyere anyị aka ka nke anyị na-ekepụta na ka ọ nọ n'etiti hụ na ọ nọla n'ekiti ekiti ihe ọzọ anyị ga-eme anyị ahọrọ nke a na-akpọ ọ bụrụ na ị bịa ebe a ị ga-elekwa nke anyị kpọrọ igwe mgbakọ ebe a họrọkwa ya ị ga-ahụ na ọ bụ ọ bụ ID ọ bụghị class ị ga-echeta na ị ga-eji chetakwa na ị ga-eji nke a na-akpọkwa hashtag ahọrọ ya ma ọ bụrụ na ị gaa na CSS file gị ihe ọzọ m chọrọ ka anyị nyekwa ya bụ background color agba ka anyị nye agba nke a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke ndị oyibo na-akpọ green ị họrọ lee otu nke a si ihe anyị ga-eme bụ anyị ga-eme ka ka ụcha ya dịtụ mma n'anya ihe ọzọ m chọrọ ka anyị nye ya bụ nke a na-akpọ padding ka anyị nye ya padding ka o nwee ike gbasaa ya gbasaa a ga-asị ka o were 20 pixel ị ga-ahụ na ọ gbasaala nke a ọ gbasaala otu o si gbasakwa nke a ọ bụrụ na i lee anya ị ga-ahụ na ọ gbasaala ya ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee bụ ka anyị gaa nụ nye ihe a nke a na-akpọkwa font size nyekwa ya height and width bọtịn ndị a ndị ntakịrị ka anyị gaa nye height and width ọ ihe anyị ga-eme ọ bụrụ na ị bịa ebe a ga-ewerekwa nke a kpọrọ igbe okwu ga-ewere bọtịn ya ndị nke a kpọrọ bọtịn ị ga otu ị ga-esi họrọ nke a anyị ahọrọla igbe okwu a igbo igwe mgbakọ anyị ahọrọla igwe mgbakọ igwe mgbakọ a bụ id ị ga-ahụ na div nke a mekọtachara mekọtachara bọtịn niile a nọ n'ime fọm tag a ihe anyị ga-ahọrọ bụ igwe mgbakọ anyị were dọt igwe mgbakọ anyị were fọm werezie anyị werezie nụ bọtịn niile ndị a ka anyị gakwa nụ n'iru anyị were nke a kpọrọ fọm werekwa bọtịn ihe ọzọ anyị ga-eme ka anyị ị ga-ahụ na ọ dịwakwala mma n'anya yiwekwa otu nke anyị nwere ebe a ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee bụ ka anyị mee nụ ihe a ka ọ dị mma n'anya dịkwa ka otu nke anyị nwere ebe a ọ ihe ọzọ m chọrọ ka ma anyị mechaa ya ihe ọzọ anyị ga-emekwa ka anyị hazie nke a ka ọ dịkwa mma n'anya ka anyị gaa nụ ebe nke ahụ a kpọrọ anyị mara na ihe anyị kpọrọ anyị kpọrọ ya ngosi mgbakọ nke a bụ ngosi ihe ị ga-ewere bụ were nke a kpọrọ ngosi ga-abịa ọ bụrụ na ị bịa ebe a ị ga-ahụ na chetakwa na ọ bụ ọ bụ id ị ga-echeta were hashtag ji họta ya ị ga-asị display mee ya ka ọ bụrụ flex ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ ka anyị nyekwa ya nke a na-akpọ margin ka o nwee ike gbasatụ ya gbasatụ ka anyị nye ya 2 pixel anyị họrọcha ya ya bịakwa ebe a họrọ ya ọzọ mee họrọzie nke a na-akpọzi ihe a bụ id ị ga-eji hash ngosi ngosi were nke ọzọ na-akpọkwa ngosi igbo ka anyị gaa wefute ebe a ka a ghara mhm, ka a ghara imehie lee ihe m chọrọ ka anyị mee ka anyị marakwanụ na ihe a dị mma ka anyị nye ya background color ka anyị ka anyị marakwa na ọ dị mma anyị nye ya black ka anyị ka anyị lee anya marakwa na ọ dị mma ka ọ dị mma ka anyị bidozie n'ọrụ ọrụ ka anyị wetuo nke a bido rụwa n'ọrụ ọ bụrụ na ebe ebe a nke a na-akpọ igwe mgbakọ nye ya ihe a na-akpọkwa flex nye ya nke a na-akpọ display display ga-enye ya flex ọ bụrụkwa ebe ebe ebe a ga-enye ya nke a na-akpọkwa flex grow ga-enye ya 1 ihe flex grow ahụ ga-eme bụ ka o werechaa ohere niile dịrị n'ime div nke a kpọrọ ngozi na id ya ọ bụ ihe flex grow ahụ ga-emere anyị ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee bụ ka anyị nyekwa ya nke a na-akpọkwa padding ka anyị nye padding padding a ga-abụ nke a na-akpọ padding top and bottom anyị mee ya 20 pixel anyị bịakwa nke a na-akpọkwa padding left and right anyị nye ya nke a na-akpọ 0 n'efu anya ị hụrụ ebe a ọ dịkwala ka nke anyị nwere ebe a ị hụrụ ọ dịkwala ka nke anyị nwere ebe a o yiwela ya ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee bụ i lekwa anya ebe a achọrọ m ka anyị wepụ ihe a na ihe ihe a na-acha oji oji n'ebe a ka anyị wetuo ya anyị ga ebe a ihe ọzọ anyị ga-eme bụ a na-akpọ ya outline ga-akpọ ya none họrọkwa nke a na-akpọkwa border kpọkwa ya none họrọkwa nke a na-akpọ border radius ị họrọ border radius nyere m ya 8 pixel border radius ihe ọ ga-emere anyị bụ ọ ga-enyere anyị aka ka ihe a gbagọọ obere obere i lekwa anya ebe ị hụ na nke a gbagọrọ obere obere ka anyị meekwa ya ka ọ gbagọọ obere sọsọ obere obere ihe ọ kọwara anyị na nke anyị were asatọ dị ọtụtụ ka anyị were abụọ lee ya ebe a ị hụ na ebe a ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mezie bụ ka anyị gaa nụ mee ka button nke a werechaa ebe niile a ka anyị gaa na html file ya anyị ga-enye aha dị iche ka anyị kpọọ ya anyị nye ya id attribute anyị kpọọ ya equal anyị ga na-akpọ ya btn ọ bụrụ na anyị gaakpa na css faịlụ nke a ị hụ na ọ dịla mma ugbu ihe ọzọ m chọrọ ka anyị bidozienụ rụwazie ka anyị gazienụ na javascript jizie javascript mepụtawa ya ka o nwee ike rụwazie ọrụ ka igwe mgbakọ ka ezigbo igwe mgbakọ ka anyị jinụ javascript rụọ ya ọrụ ka ọ rụọ ọrụ ka igwe igwe mgbakọ ọ bụrụkwa na ị pịa bọtịn ndị ị ga-ahụ na enwere ụdụkọ agwa ọ na-akpa na ebe ihe ebe edere taa ị ga-ahụ na ọ na-emekwa nke a na-akpọ refresh ka ihe otu ị ga-esi wepụ ihe a bụ ka anyị gaanụ anyị ga-eme ọ bụrụ anyị ga-anọ na html faịlụ ọ bọtịn ndị a niile anyị ga-enye ya atribut nke a na-akpọ type anyị mee ya ka ọ bụrụ bọtịn ọ bụ otu o si dị ị ga-ejikpe ị nwere ike ejikpe uche nke gị otu i si ghọta wee jikpe mepụtakpa nke gị ka ọ rụkwara gị ọrụ ọ bụrụ i lee anya ị ga-ahụ na ihe a na-emezi otu ahụ ihe ọzọ m chọrọ ka anyị meekpa bụ achọrọ m ka ọ bụrụ na anyị pịa bọtịn a ka ọ dị ka ihe nke a na-akpọ cursor pointer nke a na-adị ka aka mmadụ ka anyị gaakpanụ na css faịlụ anyị gaa mezie ya na ebe anyị dere fọm bit eh, bọtịn ka m dee ya cursor pointer cursor pointer ị ga-ahụ na ọ ga-awụzi eh, ọ bụrụ na echepịa ọ ga-adịzi ka aka mmadụ ịhụrụ otu ọ dị ọ ga-adịzi ka aka ihe a na-adị ka aka ịhụrụ otu ọ dịzi ọ bụrụ na i lee anya ị ga-ahụ na igwe mgbakọ anyị adịla mma n'anya ihe ọzọ m chọrọzi ka anyị mewezie ka anyị jizienu javascript wepụta mezie ya ka ọ nwezie ike kpawa agwa ka otu nke a dị ọ bụrụ na ejizi eme mgbakọ ka ọ rụọ ọrụ n'ezie ịhụrụ ya ọ ebe anyị ọ ebe ị ga-elezi anya ọfụma ka ị nwee ike mụta ihe anyị mega ebe a ka anyị webatazi javascript faịlụ nke anyị n'ime ka anyị webata ya n'ime html faịlụ anyị ị ga-eji nke a na-akpọ script tag ị ga-eji nke a na-akpọ script tag keekwanụ otu ị ga-esi webata ya ọ bụrụ na ị cheta ihe anyị kụziri na html ị ga-eji nke a na-akpọ src attribute a na-akpọ ya source attribute ọ ga-ewere aha ihe a na-akpọ ya file path ọ ga-ewere aha aha ebe ihe anyị kpọọ igwe mgbakọ.js ka anyị kpọkwa ya igwe mgbakọ.js ịhụrụ ya keekwanụ otu anyị ga-esi mata na external javascript anyị arụwala ọrụ ka anyị mee ihe a na-akpọ console log ka anyị kpịa igbe igbe mgbakọ ka anyị mepee ihe a na-akpọ inspect browser inspect ka anyị mepee ya ebe a ka ọ rụwala ọrụ lee ya ebe e dere igwe mgbakọ ọ rụwala ọrụ ị hụrụ ya ihe ọzọ ị ga-eme bụ ka i jizie javascript wetawa html faịlụ gị n'ime javascript gị ka o nwee ike rụwaziere gị ọrụ chetakwa na ihe ndị anyị na-eme na nke a na-akpọ external javascript ị ga-enwe ikekwa ime ya na n'ime html faịlụ gị ka anyị bidokwa na ugbu a ihe mbụ m chọrọ ka i meere m bụ ị hụrụ nke a na-akpọ ebe ihe ebe anyị na-akpọ display ebe a ka anyị ga-ewepụta ihe niile ihe ebe anyị na-akpọ ihe ngosi ebe a ka anyị ga na ihe niile anyị ga na-agbakọ ebe a ka ọ ga na-apụta ọ bụrụ na i leekwa anya na nke anyị nwere ị ga-ahụ ya ebe a ị hụrụ ya ihe niile na-apụta n'ime ebe a chọrọ ka anyị rụọ ya ebe a ka o bido rụwakwa ọrụ ị gakwa na ọ bụrụ na ị gaa na html gị ihe ihe ị ga-ahụ na ihe anyị kpọrọ ebe a bụkwa ngosi mgbakọ ọ bụrụ na ị bịa ebe a ga-edere anyị i cheta ihe anyị kụziri na nke a na-akpọ dom otu ị ga-esi nweta html tag gị webata ya otu ị ga-esi weta aka na html tags gị webata ya na ime javascript gị ji eme ihe ọbụla ị chọrọ nke a na-akpọkwa ya dom na anyị na-akpọ ya dom ọ pụtara document object model ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee na-abụzi ọ bụrụ na ị pịa ọ bụrụ na ị pịa ọnụ ọgụgụ ndị a ka ọ pụtara anyị ebe a aga m arịọkwa gị ka ị tọọ ntị ala n'ebe a ka ọ na-esikwa ike ịmụtakwa javascript ọ bụrụ na ị tọọ ntị ala ị ga-amụta javascript ọfụma nweekwa obi aṅụrị otu ị ga-esi ji ya kepụtawa web peji niile ndị dị n'iche n'iche anyị kpọọ ya const ihe a dịka ihe ahụ function na ka anyị mee ihe a na-akpọ to declare function gosi zi zi anyị mgbakọ mgbakọ ihe anyị na-akọwala ihe bụ aha function anyị ga-etinye nke a na-akpọ bracket bịakwa wepụta ihe ị ga-eme bụ ịhọrọ nke a ga-asị dot value jiri nke a na-akpọ ị ga-eji nke a na-akpọ plus sign ya i were ya ga-ewerekwa nke a na-eji eme assign ihe anyị na-akpọ ya augmented operator ebe anyị ga-ewebatakwa paramita ọ bụrụ na ị cheta otu ihe anyị kụziri maka ihe gbasara function ị ga-echeta ihe anyị kọwara maka paramita paramita bụ otu ihe ị ga-eji jide aka maka ọ bụrụ na ị kpọọ function a ihe ị chọ iwebata n'ime function a bụ ihe ga-anọ ebe a ka anyị na-agakwanụ n'iru ihe ọzọ m ga-achọkwa ka i mee bụ ka ị gaa na HTML ị gaa na HTML ka ị nwetacha aka na ihe bọtụn ndị a niile niile i lee ya gụọ ya ị ga-amara na ọ dị ole na ole niile ka ị nwetacha ị nwetacha ha na ime JavaScript function gị ana m achọ ka anyị bịa ka ị nwetacha aka n'ụmụ bọtịn ndị a niile niile ole na ole niile site na nke a nke nke a bụ efu site na nke efu a ruo na nke e dere AC ka anyị mee ya ala otu n'otu mana ihe ọzọ m na-achọkwa ịkọwa bụ na ị nwere ikekwa meekwa ya n'ụdị ọzọ dịkwa n'iche iche ebe ị ga-edekwa javascript code gị n'ime html faịlụ gị nke mbụ anyị m ga-achọ ka anyị weta ka anyị wetachanụ ọnụọgụgụ ndị a niile site na mbụ ruo na nke ikpeazụ ka anyị kpọọnụ ya otu anyị ga aha variable ị nwere ike ide aha variable gị n'asụsụ Igbo ọ gaghị enye gị nsogbu na JavaScript mana o ruo ebe ị ga-eji asụsụ oyibo dee ya m ga-ezikwa gị ya ka anyị kpọọnụ aha variable ka anyị kpọọ ya otu ga-etinye nke a na ihe a na-akpọ assignment operator ọ bụ ya bụ ihe a ihe a bụ ihe a na-akpọ assignment operator ihe a wụ variable ka anyị declare ga-ejiri nke a na-akpọ document dot get element ọ bụrụ na ị cheta ị ga-amatakwa na anyị nyechara ha niile aha id ihe anyị ga-eji rụọ ọrụ kịta wụ document dot get element by id ọ ihe anyị ga-eji nweta aka na html tag nke anyị chọrọ iji na-arụ ọrụ na ihe mgbakọ igwe nke a ga-etinye aha id ahụ gịnị ka anyị kpọrọ aha id ahụ ọ bụ ezie anyị enyebeghị ya ihe id ọbụla ka anyị meekwu ya ngwa ngwa ugbu a id nke a ga-abụ anyị ga-akpọ ya nke a bụ maka awepụgara nke awepụrụ nke ka anyị gaa na nke a kpọrọ otu id anyị akpọ ya otu nke a anyị akpọ ya id anyị kpọ ya abụọ ọ bụrụ na i lee anya ebe a ka m kọwaara unu ihe m mere i lee anya ebe a ị ga-ahụ na etinyechaala m id attribute na bọtụn niile ndị anyị nwere ebe a e bido dewa koodu otu ọ ga-esi bido rụwa ọrụ ị ga-ahụ na anyị nyechara ihe ndị a id dị n'iche n'iche ihe ọzọ m chọkwa ka ị mata bụ na ị nwere ikekwa ide koodu a n'ime html gị ọ rụọkwara gị ọrụ otu o kwesịrị ịrụ ọrụ mana ihe m chọrọ ka anyị mee ka anyị dee ya n'ime javascript anyị ka ị nwee ike na-amụta otu esi na-ede javascript ọfụma ọfụma ọ bụ ihe m ji chọọ ka anyị jiri javascript file wee dewa koodu nke mgbakọ ọ bụrụ na anyị dee otu ga-amara na anyị ga-etinye ihe a na-akpọ add event listener ihe add event listener na-arụ bụ ị chọrọ ịgba bọtụn a ihe ọ ga-emere gị ma ọ bụrụ ma a pịa ya ihe m chọrọ ugbu a ka anyị mee bụ ebe anyị dere add event add event listener event anyị ga-eweba n'ime ya otu esi na-akọwa ya na javascript ihe a na-akpọ ya bụ event e nwere ndị dị iche iche a na-akpọ on submit click nwekwa ndị ka key press down dịcha iche n'iche n'iche edere m click ebe a ihe ọzọ ị ga-echetakwa na i dee add event listener

m kpọọ ya ebe a m kpọọ function ebe a m webata chetakwa na anyị edeelarị function a m kpọọ ndị m weba nke a na-akpọ parameter ihe m ga-akpọ ihe a bụ otu ọ bụrụ na anyị pịa otu ị ga-ahụ n'ala ọ rụọla ọrụ ya pịakwa lee ya ebe a a na-apịa otu ị hụrụla ọ rụọla ọrụ ị hụrụ ya ga-ahụ na ị hụrụla ihe ị hụrụ ọ rụrụ ọrụ leekwala ihe ọzọ mere ebe a na aha aha kpọrọ ihe nke anyị kpọrọ nhata ahụ anyị megharịrị ka anyị ga megharịkwa na ile ahụ ị ga-ahụ na ọ pụọla ọnụ ihe mere bụ na aha aha anyị kpọrọ ya n'oge mbụ anyị bịa megharịa ya anyị kpọrọ ya equal btn n'oge mbụ mana ugbu a anyị kpọrọ ya nhata btn ka anyị gaakpa na css anyị gaa megharịakpa aha aha ebe ahụ anyị kpọrọ ya aha aha ka anyị kpọọnụ ya nhata ebe a ka o nwee ike dịkpa mma nụ ị hụrụ ya na ọ dị- ọ nọ- ọ nọziela ọfụma ka anyị lee ọ ga-adị ole na ole dị n'ihu. nke a ga-abụ abụọ ka anyị gaakpanụ na na web page nke ebe anyị mega ihe mgbakọ igwe anyị ka anyị mara ma ihe ndị anyị dere ebe a ọ ga-arụ ọrụ ewetachala m i lee anya ebe a ị ga-ahụ ewepụtachala m bọtịn ndị ahụ niile anyị dere na html nke a bụ otu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ ntolu efu efu abụọ ka anyị gaanụ lekwa ma ọ rụga ọrụ anyị mara ma ọnụọgụgụ ndị a niile ọ bụrụ na ị pịa ndị a niile ma ọ ga-apụta na ihe ezi m mgbakọ a anyị dị nke a bụ efu efu abụọ ị ga-ahụ na ndị a arụwala ọrụ otu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ itoolu ị hụnala ọ rụọla ọrụ ọ bụkwa na ị chọọ ide iri ị ga-ede ya otu na efu ihe ọzọ anyị ga-emekwa bụ ka anyị nwetanụ bọtịn ndị e dere ac nke anyị kpọrọ hichapụ ha niile na nke hichapụ na nke a anyị kpọrọkwa kpọm na ndị nke ọzọ ka anyị nwetachanụ anyị nwetanụ bọtịn ndị nke a n'otu n'otu ka m gbakwa mbọ mee ya ngwa ngwa dịka fọnshọn ụzọ atọ nke a na nke hichapụ niile nke a hichapụ na nke nhata btn ọ fọnshọn ụzọ atọ anyị ga-eke ka anyị nwee ike gbaa mbọ mee ya ngwa ngwa ka anyị keenụ ya const hichapụ hichapụ ha niile ka anyị jinụ traditional function mee ya ka anyị hapụ iji arrow function ga-eweba ya empty string empty string a ọ otu a na-esi apị ya na javascript ihe ọ na-akọwa bụ ọ bịala ihe ọ chọrọ ime na-abụ ka m gosi gị ka m webata bọtịn nke ahụ a na-akpọ hichapụ ha niile ere ha ha hichaa ha niile ihe anyị kpọrọ ya hichaa ha niile hichaa ha niile ọwa ha hichaa ha niile ọ bụrụ ị bịa ebe a ka anyị webata bọtịn ahụ ọ bụrụ ka ị ga-ahụ ihe ga-eme ihe ihe fọnshọn a ga-arụrụ anyị na-abụ ọ bụrụ na ị pịa fọnshọn hicha ha niile ahụ nke ahụ e dere AC ọ ga-ewepụ ọnụọgụgụ niile nọcha na ihe ezi mgbakọ a anyị ekwesịghị itinye ihe ka ihe fọnshọn ahụ ihe arrow fọnshọn ahụ ebe ahụ ọ bụ ihe nsogbu ya ka m leekwa ọzọ ị hụla ọ rụala ọrụ dị mgbakọ niile ọ bụrụ na ị pịa ihe AC ahụ o wepụ ihe niile i dere ebe a lee ya ị hụrụ ya ọzọ ọ rụala ọrụ ị hụrụ ya ọ rụala ọrụ ka anyị gaa mezie nke a na-akpọ nke a na-akpọ hichapụ anyị emenụ bọtịn ka anyị mee nke hichapụ ahụ ka anyị gakwa na anyị gaanụ na html wetakwa id nke a na-akpọ hichapụ ka anyị kpọkwa ya hichapụ fọn anyị wetakwanụ anyị ahọtakwanụ bọtịn nke ahụ megharịakwa ihe id ya hichapụ ga-akpọkwa fọnshọn ahụ ebe a achọrọ m ọ bụrụ na ị pịa nke a ka o wepụrụ anyị nke ikpeazụ ka ọ na-ewepụ sọsọ ofu ofu ihe m chọrọ ka o mee ihe anyị ga-eji eme ya bụ ihe a na-akpọ slice ihe m na-achọkwa ka i mee na-abụ ọ bụrụ na ị bịa ebe a dịrị anyị ga-edikle ihe a na-akpọ variable anyị akpọọ ya anyị kpọọ ya mm, mgbakọ mgbakọ ọnụọgụgụ maọbụ ka anyị kpọọ ya x anyị asị equal so ihe ọzọ anyị ga-asị bụ anyị weta ihe a otu anyị si weta ihe a anyị asị ya dot to string ọ bụrụ na i cheta ihe dot to string na-arụ ọ ga-emere ntụgharị data nke a weba ya na nke a na-akpọ string ọ bụrụ na e weba ya na string anyị asịkwa dot slice m ga-akọwa ihe dot slice a na-arụ anyị asị 0 nye ya minus 1 chetakwa na ị ga-ede ihe a n'asụsụ oyibo ị ga-ede ya n'asụsụ igbo ihe ọzọ m ga-asịkwa bụ otu m si nweta nke ebe a m ewebatakwa ihe ebe a sịzie m ga-asịzi ka ihe a bụrụzie x m ga-echeta ihe anyị ga-akpọkwa ihe a ihe fọnshọn a na-akọwa bụ ọ bụrụ na ị nweta ihe mgbakọ ngosi mgbakọ a ọ bụrụ na ị nweta ihe nke dị n'ime ya anyị ewerele ya anyị were ihe a na-akpọ slice slice anyị ga-ebepụ nke ikpeazụ nke nọ n'ikpeazụ anyị na-achọ ibepụ ofu sọsọ ofu nke nọ n'ikpeazụ anyị bepụ ya ị ga-amara na anyị bepụ ya ọ ga-ewechitara anyị nke a na-akpọ string ọzọ string ọhụrụ o wetara anyị string ọhụrụ anyị ewere string ọhụrụ ahụ were ya webazie ya na nke a nọ ebe a anyị merezie ka ọ bụrụzie ihe nke ọhụrụ ka anyị lekwa anya n'otu ọ ga-esi na-arụ ọrụ otu anyị sizie ihe a ugbu ọ bụrụ na ị pịa mine nke a e dere del ị ga-ahụ na ọ na-ewepụrụ anyị sọsọ ofu ofu ọ ga na-ewepụ ofu ofu sọsọ ọ bụkwa na ị pịa nke a e dere ac o wepụ ha niile otu mgbe lee ya nke ọzọ fọnshọn nke ọzọ anyị ga-ede bụkwa fọnshọn ka a ga-eji eme ihe nhata nke a na-akpọ equal nke ga ọ bụrụ na ị pịa nke equal nke a na-akpọ equal sign na asụsụ oyibo ka o nwee ike gbakọọ ihe niile ka anyị gaakwanụ na na ihe html ka anyị weta nu function anyị kpọrọ nhata ịkpọwa na ya nhata n'asụsụ igbo ka anyị bịa ebe a ọ bụrụ na anyị nweta ya anyị anyị akpọọ ya nhata btn ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ ka anyị nweta bọtịn ya webata ya na ihe javascript anyị chetakwa i- i- imegharị aha ihe ọ ga-emekwere m ebe a bụ ka m kpọọ nke a bụ ọnụ ọgụgụ niile ọnụ mgbakọ ka a pịa ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ ị ga-ewebata ebe ị ga-asị const mgbakọ mgbakọ ọgụgụ mgbakọ ọnụọgụgụ ọnụọgụgụ ọnụ ọgụgụ ihe m chọkwara ịkọwa bụ ihe a na-akpọ ọdịnaya iwere ihe a na-akpọ mgbakọ dot value ọ bụ ihe dị n'ime input tag a ebe a bụ chetakwa na ebe a bụ input tag a ihe anyị na-achọ ijikwa ihe a na-eweta bụ ebe a akọwara ngosi mgbakọ dot value bụ ọdịna n'ime ihe input ahụ anyị weta ebe a ọ bụrụ na anyị weta ya ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị ewere ihe ọbụla nọ n'ime ya anyị etiba ya n'ime ihe a na-akpọ eval eval bụ inbuilt function na javascript iweta ebe a ga-asịkwa ihe ọbụla nọ n'ime ọnụọgụgụ ọbụla si na eval pụta ka anyị were ya meekwa ya ka ọ bụrụzie ihe ga-anọzi na ngosi mgbakọ input anyị ahụ ọzọ m chọkwara ịkọwa bụ ihe a na-akpọ eval inbuilt function na javascript o nwere ọtụtụ nsogbu dị n'ime ya mana ọ bụrụ na anyị arụwa ọrụ m ga-ezikwa na otu ọzọ ị ga-eji meekwa mgbakọ gị ka ọ rụọ ọrụ ị ga-ejikwa nke a na-akpọkwa eval n'ihi na eval nwere ọtụtụ nsogbu dị n'ime ya ka anyị webata ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee ka anyị webata bọtịn ndị nke a bọtịn ndị nke a ọ dị ise ka anyị webatacha ya na ime javascript anyị n'otu n'otu ka anyị gaanụ lekpa anya na ka anyị gaa n'ugbu lekwa anya ma ọ na-arụkwa ọrụ otu anyị chọrọ anyị pịanụ ofu n'ime ha ị hụrụ nke kpọm ọ bụrụ na anyị pịa nke a ha niile arụwachala ọrụ ha batawachala otu n'otu ha niile arụwachala ọrụ nke anyị na-akpọ nhata anyị lee ma ọ na-arụkwa ọrụ ọfụma ka anyị lee n'anya anyị chọtanụ nhichapụ e nwere ebe anyị kpọrọ function nke ihe a ka ebe anyị kpọrọ ya e nwere function nke a

nhata BTN ihe ọ ga-emere anyị bụ ọ bụrụ na ị pịa nke a na-akpọ nhata ọ ga-eme mgbakọ niile ahụ ọ bụrụ na ị pịa ya ọ ga-akpọ function a oku ka ọ gbakọọrọ ihe na anyị tinyere na ka anyị lekpa n'anya anyị sịkwanụ ka asatọ ke ka anyị sị abụọ ke asatọ ọ bụrụla anọ na-ahụ ya na ihe na-ahụ ya na-ahụ ya ga-ebekwa ebe a fichapụcha ha niile ọ bụrụ na ị pịakwa ihe dịka isii jikwa abụọ ke isii ga-ahụkwa ya ị hụrụ ya ọ wụ ihe a na-arụwala ọrụ ọ rụwala ọrụ ị hụrụ ya ị sịkpa ihe dịka ise mụbaa ise ị hụrụ ebe a ị hụrụ ihe ị hụrụ anyị ekela ya ugbu na lee na anyị ekepụtala igbe mgbakọ nke anyị ga-eji mee mgbakọ niile gbasara ọnụọgụgụ ị hụrụ ugbu na ndewonu ụnụ ahụla ya ndewonu mana emere ka ihe ọzọ m na-arịọ ụnụ ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị ụnụ mma ị kwadokwa na ihe anyị na-eme ị na-emepụtakwa onyonyo nke nkụzi niile gbasara web development anyị na-arịọkwa ụnụ ka e tinyere anyị aka na button nke subscribe nke subscribe ahụ hụkwa ihe onyonyo anyị nke anyị n'anya ma tụsarịkwa anyị ya na ndị niile na-asụ Igbo ka ha nwee ike mụtakwa otu esi na-emepụta web development n'asụsụ Igbo ndewonu